b'fhéidir ar an Luan táimid ag tosú é sin. Ó don oíche shamhna, yeah, cinnte. Yeah, yeah, agus bhí a lán de na páistí ag éirí ag an uair sin, so bhí mé ag iarraidh fanacht cúpla seachtain chun é a thosú, but b'fhéidir go mbeimid ag déanamh é sin ar an Luan agus agus tá caife deas, café deas againn freisin ó 3FE. Ó, an-mhaith. So sin an chéad rud a tosaigh muid leis ná an caife deas sin a thabhairt isteach i mBaile Formaid agus then tosaigh muid déanamh na bricfeasta so tá sé ag leanúint ar aghaidh go maith anois táimid an-ghnóthach an bhfuil an-mhaith an-mhaith yeah so tá sé go maith é a fháil you know tá sé tá mé ag cur leis anois so tá a fhios ag cén slí go bhfuil sé chun obair so tá sé go maith é sin a dhéanamh you know agus bíonn daoine ag ag imirt um, an pitch and putt freisin nach mbíonn so yeah agus bhfuil lón ar fáil freisin tá lá tá

you know, bímid ag labhairt le gach duine más féidir linn muna bhfuil sé ró-ghnóthach agus cupán tae a fháil leis sin freisin so, you know, mar is ionad pobail é so is le Dublin City Council an foirgneamh so níl aon kind of overheads mór againn so is féidir linn é sin a tabhairt ar ais go dtí na daoine sa cheantar. An-mhaith, ó sin an tslí, yeah, an-mhaith ar fad. Agus, like, tá, is féidir. Tá na freastalaí, tá Gaeilge ag, bhuel nuair a bhí mise ann bhí Gaeilge ag an bheirt chailín a bhí ann, tá, tá siad go Yeah, breá. yeah, tá i gcónaí duine éigin ann atá an Ghaeilge so tá sé, mé féin, René, sin an main barista agus eh, Sorcha ar an Satharn so Yeah. gach lá ann bíonn duine éigin a bhíonn an Ghaeilge againn so tá cúpla daoine tar éis teacht isteach agus bhí siad ag cur ceisteanna orm cad is féidir leo a dhéanamh em, arís sa cheantar leis an Ghaeilge so bhímid ag iarraidh iad a chur isteach le ciorcal comhrá nó rudaí éagsúla but tá sé kind of deacair obviously Bhuel na laethanta seo gach rud oscailte you know yeah yeah so tá sé ag tosú suas arís so so má is féidir linn é sin a chur ar aghaidh go dtí áiteanna éagsúla so sin an rud an an rin an fáth go oscail mé é mar go raibh daoine in ann teacht isteach cúpla focal a labhairt agus is féidir leis sin dul ar aghaidh go dtí rudaí éagsúla eile pé rud é sin you know yeah

Iontach. Ceapaim go bhfuil sé sin an slí le dul ar aghaidh sa chathair má tá píosaí beaga Gaeilge agat so, you know, rud suimiúil freisin leis. A bheith glas, yeah. Agus, agus tá tusa ag, ag taispeáint conas gnó beag le Gaeilge a chur ar bun freisin, sin rud iontach maith. Yeah, yeah, mar bhí an deacair le, nuair a téann tú go, nuair a chríochnaíonn tú suas sa scoil so chuaigh mise go dtí an bunscoil agus an meánscoil agus nuair a chríochnaíonn tú ann muna bhfuil Gaeilge eile is just, you know, do teach nó le do chairde, you know, pé rud é, níl aon Gaeilge taobh amuigh den scoil so. Muna Sure. labhraíonn tú é, cailleann tú é. Is sin cad a Cinnte, tharlaigh cinnte. beagán domsa féin, you know, Yeah. caithfidh, tá mé ag iarraidh dul isteach i dtír agus an cuid is mó de labhairt más féidir liom. So, An-mhaith. Agus b'fhéidir tá- go mbeimid in ann é a taispeáint má tá tú ag iarraidh duine éigin a thógáil isteach sa foirgneamh, you know, Yeah. tagann na daoine amach, tá siad ag teacht ó áiteanna ag- éagsúla, te- Yeah. you know, i rith an ceantar ar fad. So, Tuigim. um,

Tá, tá tú san áit ceart, tá. Yeah, táimid ag iarraidh é sin a chur le chéile agus rud éigin suimiúil eile, na, na scoil, na scoil, na meánscoil Béarla, tá siadsan ag iarraidh na páistí a thógaint síos atá ag déanamh Gaeilge san Ardteist Yeah. agus maidin Gaeilge a dhéanamh. So, Beidh sé sin go sin rud éigin eile Yeah, suimiúil a beidh, yeah. beidh tú in ann a dhéanamh le daoine a, ní labhrann siad Gaeilge, you know, gach lá sa scoil, but Níl aon taispeáint. is féidir leat é a dhéanamh taobh amuigh you know Is féidir na bóthar yeah is sin yeah is féidir sin an rud ní thuigeann siad ceapann a lán de na daltaí gur rud a bhain, is an Gaeilge rud a bhaineann le scoil amháin ní like taobh amuigh den scoil ní labhraíonn siad I know bheadh sé sin go breá so so b'fhéidir an idirbhliain nó you know bliain mar sin a thógáil siad yeah.

Sin é. Sin í. Ba chóir dom a rá, yeah, bhí mé ann mé féin agus caithfidh mé a rá go bhfuil sé go hiontach agus níl sé daor, gheobhaidh tú eh, bhfuil a fhios agat breicfeasta nó lón nó aon rud agus Gaeilge, cinnte. Eh, Caifé Glic ar, nó níl ainm an bhóthair sin agam, tá brón orm, but is an príomhbhóthar idir Inse Chór, amach go dtí eh, Baile Formaid so ní bheidh tú caillte. Em, agus tá fógra taobh amuigh ar thaobh an bhóthair, eh, ag rá cá bhfuil sé so ní bheidh éinne caillte ansin.